Akazi a Chisilamu akuyeneka kuchenjera kumbali ya kagwiritsidwe ntchito ka lilime lawo. Pali chenjezo kuchokera mu Hadith yomwe Al-Bukhari adayisunga mu Al-Adabul Mufrad. Abi Huraira radhia Allah anh akufotokoza kuti, Qila lin-Nabiyyi sallallâhu alaihi wa sallam, Zidafunsidwa kwa Mtumiki wa Allah Mtendere ndi Madalitso zikhale pa iye,

swala imene ya tahajjud chidali chizolowezi cha maswahaba radiyallahu anhum komanso ma tabiin angakhalenso matabaa tabiin chidali chizolowezi chawo kumadzuka usiku ndi kumapemphera ndiye mkazi ameneyu amadzuka ndithu usiku mwa chizolowezi chake ndi kumaswali tahajjud komanso usana wake ndikumasala, wataf'al watasaddaq komanso amagwira ntchito zina ndi zina ukunso akupereka chopereka chaulere, watu'udhi jiranaha bilisaniha koma kuti mkaziyu amavulaza anthu amene wayandikana nawo nyumba ndi lilime lake. Tikabwera kumbali anthu oyandikana nawo nyumba, pa Chingerezi timanena kuti ndi maneba. Ndiye Hasan al-Basri annahu suila anil jari adafunsidwapo zokhudza neba kuti kodi neba ndi uti? Faqala iye adati arbaina daran amamahu, izi ndi nyumba 40 zimene zili kutsogolo kwake munthuyu. wa arbaina khalfahu komanso nyumba 40 zimene zili kumbuyo kwake wa arbaina an yaminihi komanso nyumba 40 zimene zili kumanja kwake wa arbaina an yasarihi komanso nyumba 40 zimene zili kumanzere kwake kusonyeza kuti nyumba zimenezi izizi zimene zamuzungulira, 40 kutsogolo, 40 kumbuyo, 40 kumanja, 40 kumanzere. Awawa nde ndi maneba. Kusonyeza kuti nkhani apa imene mtumiki akufotokoza za neba sakukamba za nyumba imene ili next chabe, koma kuti anthu onse amene wayandikana nawo nyumba m'mudzi mmenemo kapena mudera limene akukhala. Ndiye ngati iyeyu samawayankhula bwino, azindikire za yankho limene mtumiki wa allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adayankha mtumiki ananena kuti chani la khaira fiha mulibe ubwino mwa mkazi ameneyo hiya min ahli nnar ameneyo ndi mmodzi mwa anthu akumoto qalu

Ndiye samawonjezera pamwamba pake Swala zina monga ngati Tahajjud ndi zina za Sunnah, koma iyeyo amapemphera zimene zili ma Faraidh. Komanso watasaddaqu bi athwarin, amapereka Swadaqa yochepa kwambiri. Wala tu'udhi ahadan, koma kuti savulaza aliyense ndi lirime lake, kuyambira panyumba pakepo, pamenepa nde kuti mwamuna wake samamuyankhula zosakhala bwino, ana ake sawayankhula zosakhala bwino komanso amene amuyandikira nyumba samawayankhula zosakhala bwino ndi aliyense amene man haulaha min almuslimin amene amuzungulira kuchokera mu gulu la asilamu kodi mkazi ameneyu mungatiuze zotani faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hiya min ahli ljanna mkazi ameneyu ndi mmodzi mwa anthu akujanna Ndiye tiona kuti lilime ili ndi chimodzi mu ziwalo zimene zingampangitse munthu kuti akalowe ku moto. Monga mu Hadith ya Sahli Ibni Saadin, m'menemu Mtumiki wa Allah swalla Allahu alaih wa alihi wa sallam adafotokoza kunena kuti. Man yadhman li ma baina rijlayhi, wa ma baina lahyayhi, Aliyense amene angateteze kapena kusunga chomwe chili pakati pa miyendo yake iwiri komanso chimene chili pakati pa milomo yake iwiri, munthu ameneyo adhman lahu al-Jannah kapena tawakkaltu lahu bil-Jannah. azindikire kuti Jannah ili guaranteed pa iye ndizosakayikitsa kuti akalowa ku Jannah ndi akazi ambiri amasunga umaliseche wawo koma pa nkhani ya lilime iyi iwo nde sasamala